don minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don rezo afrafra bolo ni k'a kɛ u ka seko ani dɔnko jirali donw ye o tako filanan tile sabanan bonya n'a karama tara k'a di ucrc ma min kɛnɛ sankɔrɔtara belgique lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale ka yeli ye kɛnɛ kanna na ni o ye son excellence arnaud dusaucy ye Lajɛ in senfɛ yeelen bɔra ɲinini jaabi kan ɲinini min ni o bolila maaw ka kɛnɛya sabatili kan maa minnu ni basigibaliya kɛra sababu ye k'u bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka na bamakɔ yan nɔ n'an k'u ma ko déplacés internes ninnu walasa an ka faamuya sɔrɔ nin ko bɛɛ lajɛlen na docteur zakaria keyita ni ale ka wulikajɔ ɲɛsinnen don foroba kɛnɛya sabatili ma ucrc la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in daminɛna a bɛ san fila ni kalo damadɔ la bi a daminɛla 2023 san ba fila ni mugan ni saba a daminɛla cogo di an ni an baarakɛɲɔgɔn ni o bɛ bɔ belgique ale yɛrɛ ye maliden dɔ ye a nana bɔ a somɔgɔw la o kɔnɔna la an ye kumana ani mɔgɔ caman fana kumana minnu ni an tɛ kelen ye ka da kan eh, degun minnu bɛ yen ani gɛlɛya minnu bɛ an ka maa minnu bolo sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ kɛlɛ ye eh, kɛlɛ de ka ca a la kosɛbɛ ani k'a sababu kɛ eh, sigida kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ n'a bɛ fɔ fɛn minnu ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔw i n'a fɔ jiba bɛ na ka don mɔgɔw kan dugu bɛ wuli ja fana bɛ na donc an sigila ka miiri ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka fɛn jumɛn de kɛ k'an ka jamana dɛmɛ walasa an fana bɛ se ka o bɛ se ka k'an ka farankan ye an bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min na ka o kɔlɔlɔ ninnu dɔgɔya walima k'u ban donc an farala ɲɔgɔn kan an y'o hakilina an y'o sɔrɔ baɲumankɛtɔn mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ belgique fan fɛ Belgique jamana olu ye eh, bolomafara d'an ma walasa an bɛ se ka nin ɲinini nin lawaleya eh, ɲinini bɛ tali kɛ maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ kɛlɛ ye olu ka kɛnɛya ta sira o bɛ se ka faamuya cogo min na jamana fɛ a bɛ se ka faamuya cogo min na maa minnu bɛ baara kɛ o yɔrɔ la ani a bɛ se ka faamuya maa minnu bisimila walasa eh, an bɛ se ka dankari kɛ kɔlɔlɔ min bɛ se ka bɔ eh, u ka nin sigi nin na sigiyɔrɔ min tɛ u sigiyɔrɔ ye donc an ye lajɛli kɛ adamaden ka kɛnɛya ta fan fɛ baganw ta kɛnɛya ani eh, o bɛɛ bɛ sɔrɔ eh, sigida lakanani kɔnɔ cogoya min na an ye o jateminɛ o kɛra baara kun fɔlɔ ye o baara kun fɔlɔ an ye jaabi minnu sɔrɔ o la an ye ɲɛfɔli kɛ an k'u fara ɲɔgɔn kan an ye jaabi fɔlɔ min sɔrɔ an y'o ɲɛfɔ o diyara u ye kosɛbɛ u yɛrɛ fana hakilina ye fɛn min ye o jaabi ninnu kan u y'o fɔ an ye Eh, o kɔfɛ kɔmi eh, ɲinini caman yira k'a fɔ minnu afɛktelen don c'est-à-dire maa minnu ni kɔlɔlɔ b'u kan bɛ degun b'u kan eh, baɲumankɛtɔn mɔgɔ minnu bɛ u dɛmɛ a yirala k'a fɔ u sen tɛ donna baara ninnu na kosɛbɛ mɔgɔ kɔni bɛ baaraw labɛn o bila sen kan k'a sɔrɔ u ma jateminɛw kɛ olu yɛrɛ bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ an ye baara filanan min kɛ o ye tali kɛ an bɛ se ka eh, kɔlɔlɔ bɛ maa minnu kan degun bɛ maa minnu kan n'o ye minnu bɔra u sigiyɔrɔ la k'olu fara ɲɔgɔn kan maa minnu y'u bisimila n'o ye communauté d'accueil ye ani maa minnu n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ baɲumankɛtɔn mɔgɔw ani jamana yɛrɛ ka baarakɛden minnu y'u dɛmɛ u sigiyɔrɔ kura ninnu na an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i hakilina di an bɛ se ka jateminɛ jumɛnw kɛ walasa ni degun nana c'est vrai degun nana mais an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa dɔw bɔ degun na mais fɛɛrɛ ninnu ka ɛɛ sinsin ɛɛ kɔlɔlɔ bɛ maa minnu kan mago bɛ fɛn min na sisan sisan donc an y'o baaraw de kɛ ɛɛ an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo sabula ɛɛ ɲinini kɔnɔna la an n'u ye danaya don an ni ɲɔgɔn cɛ nimisiwasa nana mais ɲinini ma ban ɲinini bɛ kan ka lawaleya toujours walisa halisa an bɛ se ka jaabiw sɔrɔ minnu bɛ se ka jamana nafa mais mali dɔrɔn tɛ minnu bɛ se ka sahɛli jamanaw bɛɛ nafa an y'o de baara kɛ